Deirdre na mBrón. Fadó fadó in Éirinn bhí sé de nós ag rí nua dul ag féastaí i dtithe na ngnáthdhaoine. Bhí sé seo fíor fiú amháin nuair a rinneadh rí de trí chleasaíocht. Mar a tharla leis an Rí Cruthúr, d'aontaigh an Rí Fearghas éirí as a ríchathaoir ar feadh bliana ionas go mbeadh seans ag Cruthúr a nia féin bheith i gceannas, ach nuair a bhí an dá mhí dhéag sin caite, ní raibh an Rí Cruthúr sásta éirí as. Bhí an Rí Cruthúr ar a bhealach chuig féasta i dTeach Fhéilim nuair a thosaigh drochstoirm. Is drochchomhartha atá ansin, a dúirt an Rí go cantalach. Nuair a bhí sé istigh sa dún agus é tirim teolaí le bolg lán, bhí dearmad déanta ag an Rí Cruthúr ar na drochsmaointe. Ar an bpointe sin, líon an halla le scréach aisteach a chuir críoch le hatmaisféar deas an fhéasta. Cén scréach uafásach a bhí ansin? a scread an rí. Tháinig an draoi, Cathbhad, isteach, á rá go raibh bean Fhéilim tar éis leanbh a thabhairt ar an saol. Ó, scréach bhreith an linbh a bhí ann! a dúirt an Rí. Chroith Cathbhad a cheann. Ní hea, a Mhórgacht, scréach an linbh a bhí ann. Lean an Draoi go dúranta. Tugann an páiste droch-chomhartha léi. Deirdre a bheidh mar ainm uirthi, ach beidh aithne uirthi ar fud na hÉireann mar Deirdre na mBrón. Theastaigh ón Rí an páiste a fheiceáil. Thug Cathbhad chuige í agus an tuar á mhíniú aige. Fásfaidh Deirdre suas ina bean álainn, an bhean is áille in Éirinn. Cén údar bróin a bheadh leis sin, a d'fhiafraigh Cruthúr go cantalach. Lean Cathbhad air. Mar beidh fir ag troid fúithi, agus beidh bás agus uafás, troid agus anró dá barr. Mar sin, coinneoidh mé i bhfolach ó gach fear í nó go mbeidh sí mar bhean chéile agamsa! a d'fhógair an Rí. Thug tuismitheoirí Dheirdre póg dheiridh di agus réitigh siad í le taisteal go hUlaidh. D'fhás Deirdre suas i gcaisleán Chruthúir faoi chúram a buime, Leabharcham. Ní raibh cairde ná comhluadar aici, agus ní fhaca sí aon duine eile ach Leabharcham nó an Rí. Rinne Leabharcham a dícheall laethanta Dheirdre a líonadh le háthas. Bhí a fhios aici faoin tuar a dúirt go mbeadh saol fíorchrua ag Deirdre, agus mar gheall air sin theastaigh uaithi go mbeadh a hóige go hiontach. Maidin amháin, dhúisigh Deirdre agus d'inis sí dá buime faoi bhrionglóid a bhí aici. Bhuail mé le buachaill le craiceann chomh geal le sneachta, le gruaig chomh dubh le cleite an fhéich agus le leicne chomh dearg le dath an róis. D'impigh Leabharcham uirthi dearmad a dhéanamh ar an mbrionglóid. Tá faitíos orm ach ní chasfar buachaill mar sin ort choíche, a dúirt sí. Ach lean Deirdre uirthi ag brionglóidí ar an rud céanna agus í a' fás aníos. Ar a lá breithe, nuair a bhí sí ocht mbliana déag d'aois, chuala Deirdre go raibh Cruthúr a' déanamh réidh dá bpósadh, agus bhuail faitíos í. Ní raibh sí ag iarraidh an Rí a phósadh, ach ní raibh fhios aici céard ba cheart di a dhéanamh. Den chéad uair riamh, dhreap sí amach thar bhallaí an ghairdín agus amach léi. Amuigh sa choill, chonaic Deirdre fear óg in aice le roinnt capall agus chuaigh sí chuige le fios a bealaigh a fháil uaidh. Nuair a sheas sí os a chomhair, chonaic sí buachaill ceanndubh a brionglóide. Bheannaigh sé di. Is mise Naoise, a dúirt sé. Saighdiúir le Ridirí na Craoibhe Deirge. Bhí Naoise chomh tógtha céanna le Deirdre. Mar a bhí ráite, ba í an bhean ab áille ar an oileán. Mhínigh Deirdre a cás do Naoise agus gheall sé teacht i gcabhair uirthi. Ghlaoigh sé a dheartháireacha, Ardán agus Áinle, chuige agus, i dteannta a chéile, thug siad Deirdre go dtí an cósta. Beimid slán san Albain, a dúirt Naoise. Sheol siad thar Mhuir Éireann go hAlbain. Chuir Rí na hAlban fáilte rómpa le croitheadh láimhe. Rinne na cuairteoirí a ndícheall fanacht amach as dearcadh spiairí Chruthúir. Chuir na buachaillí cathéide na Craoibhe Deirge i bhfolach, agus b'annamh a d'fhág Deirdre tailte an chaisleáin. Chaith Deirdre agus Naoise go leor ama le chéile. Agus bhí siad mór le chéile. Shamhlaigh siad saol sona sa todhchaí, i bhfad ón mbrón dosheachanta. Faraor, thit an Rí Albanach go mór i ngrá le Deirdre. Thug sé bronntanais agus ceol di. Sílim nach bhfuilimid sábháilte anseo a thuilleadh, a dúirt Deirdre leis an dream eile. Agus thug siad aghaidh ar an bhfarraige mhór arís. In áit dul ar ais go hÉirinn, áit ina mbéarfaí orthu go héasca, tháinig siad ar oileán beag agus rinne siad a mbaile ansin. Mhúin Deirdre gach rud a d'fhoghlaim sí ó Leabharcham do na buachaillí agus mhúin siad gach rud di a d'fhoghlaim siad ó Ridirí na Craoibhe Deirge. Idir an dá linn, d'éirigh Cruthúr míshuaimhneach in Ulaidh. Le Deirdre imithe, bhraith sé go raibh an tuar ag teacht chun fírinne. Chuir sé fearg air freisin go raibh seans ann nach mbeadh sí mar bhean chéile aige go brách. Chuir an Rí Conchúr fios ar Fhearghas, Cuardaigh gach oileán ar Mhuir Éireann nó go bhfaighidh tú Deirdre agus na buachaillí, a d'ordaigh sé. Abair léi gur féidir léi teacht abhaile agus nach gcaithfidh sí mé a phósadh. Bhí a fhios ag Fearghas go maith nach raibh gealltanais Chonchúir iontaofa i gcónaí. Mar sin féin, bhí sé ag iarraidh cabhrú le Deirdre agus lena cairde. Bhain sé a n-oileán amach ar deireadh agus thug sé teachtaireacht an Rí di. Bhí an-fhonn ar an gceathrar acu filleadh go hÉirinn. Cé go raibh siad sábháilte, bhí siad tinn tuirseach den saol ar deoraíocht. An féidir linn muinín a bheith againn asat? a d'fhiafraigh Deirdre de Fhearghas. Chomh fada agus atá mise i bhur gcosaint, choinneoidh mé sábháilte sibh, a gheall sé. An féidir linn muinín a bheith againn as Conchúr? a dúirt Naoise. Inseoidh an aimsir, arsa Fearghas, agus chuaigh Deirdre agus na deartháireacha isteach ar bhád Fhearghasa agus thug siad aghaidh ar an mbaile. Arís, níor choinnigh Rí Conchúr a fhocal. Ní raibh siad ach ar thalamh na hÉireann nuair a fuair Fearghas ordú ón Rí dul ag féasta i ndeisceart na hÉireann. Bhí ar Dheirdre agus an chuid eile taisteal go hUlaidh leo féin. An tráthnóna sin, d'ionsaigh trúpaí in arm Eoghain, cara Chonchúir, iad. Chuir an triúr deartháireacha a gcathéide orthu féin agus throid Deirdre freisin. Throid siad ar fad go cróga. Ach bhí an iomarca saighdiúir ann. Bhí a dheartháireacha marbh, agus bhí Naoise ina luí in ucht Dheirdre agus é gortaithe go dona. Beimid le chéile arís, a stór, a dúirt sé de chogar, agus fuair sé bás. Rug fir Eoghain ar Dheirdre ansin agus tugadh ar ais í go dtí caisleán Rí Chonchúir in Ulaidh. Nuair a fuair Fearghas amach nár choinnigh Conchúr a fhocal, chuir sé arm le chéile agus chuaigh sé chun troda leis an rí. Cinnte, mar a bhí sa tuar, cuireadh tús le ré fada doirte fola in Ulaidh. Choinnigh an rí Deirdre mar phríosúnach ón saol mór arís, an uair seo faoi ghlas i gcillín. Ní raibh aon chuairteoir eile aici ach é. Shíl Conchúr go bhféadfadh sé grá Dheirdre a thuilleamh. Cheannaigh sé seoda áille di agus thriail sé í a mhealladh le dánta agus le focail mholta. Níorbh fhéidir grá Dheirdre a cheannach, áfach. Ní raibh uaithi ach Naoise agus a saoirse. Chuir sé seo fearg ar Chonchúr. Mura mbeidh tú sásta liomsa, is féidir leat cónaí le hEoin! a dúirt sé de ghnúsacht. Ba eisean an fear a mharaigh do ghrá Naoise. Agus í ag taisteal i gcarr capaill go Caisleán Eoin, chonaic Deirdre leachtanna cuimhneacháin Naoise agus a dhriotháracha. Shamhlaigh sí Naoise ina sheasamh ansin agus léim sí anuas den charr isteach ina lámha. Bhuail Deirdre a ceann ar an leacht chuimhneacháin agus fuair sí bás. Cuireadh ansin í in aice le Naoise. Lean na cogaidh a d'eascair as na hargóintí agus na gníomhartha fealltacha a thit amach idir lucht cosanta Dheirdre agus lucht a santaithe ar feadh na mblianta fada eile. Mar a bhí tuartha ag Cathbhad, bhí an tír agus na daoine faoi dhaolbhrat bróin. Deirtear áfach, gur fhás dhá fhailleagán aníos as uaigheanna na leannán óg. D'fhás na failleagáin ghlasa orlach ar orlach i dtreo a chéile, bliain ar bhliain. Choinnigh siad orthu ag fás gur tháinig a gcuid géaga le chéile agus d'fhás siad timpeall ar a chéile. Tá an dá chrann seo ina seasamh san áit chéanna inniu,